anyamata ndi asungwana azimayi ndi azibambo tiyeni tinene ndi chilungamo chilungamo chokhachokha chiyende ngati madzi mosakhala ngati kuti kunena munthu kapena anthu ena musazitengere pambali iyayi komano tinene chilungamo uh, masiku angapo apitawa uh, mukudziwa bwino lomwe kuti mtsikana wathu ameneyu ndithu amene ali hana fatsani sukali anapita ndithu ku Nigeria kukayimilira kumeneko kunena kuti iyeyu ndi mmodzi mwa anthu amene wachita bwino makamaka mu za muvi zimenezi zoakitaakita mafilimu ndi zina zotero uh, ndi zinthu zapamwamba kwambiri ndi zinthu zopatsa chidwi komanso maiko enanso anatumizanso anthunso amenenso maiko mwawomo akuonanso kuti nawonso anachita bwinonso kapena akuchita bwino. And tisaiwale kunena kuti zinthu ngati zimenezi anthu amene amavota amakhala anthu amene anaonera fi- filimu imeneyoyo kapena anaonera movie imeneyoyo ndiyeno Film imene yampangitsa mwana ameneyu ndi Fatsani movie. Fatsani movie panakali panopa anaonera anthu ochepa mwina 1% or mwina less than 1% ya Malawi amene anaonera. Chifukwa chake ndi yonena kuti aah akuyiteteza kunena kuti isangotchuka anthu asapange copyright anthu asapange. Komano zimenezo zikupangitsa kuti a Malawi ambiri asayionere movie imeneyi. Ndiyeno. Chifaniziro kuti mukapita kumene kujaku anthu amene amavota amakhala anthu amene anaonera muviyo ndiyeno ngati muvi sanaonere anthu ambirimbiri sindikudziwa kuti tikuyembekezera bwanji kuti mwana uja apita kumene kuja ndipo akachita bwino anthu avota bwanji pamene sanaonere muvi ija. Ndingoperekako chitsanzo kunena kuti pali anthu ambiri amene achita bwino m'ma movie a ovuta kwambiri, mwina ma film ovuta kwambiri, anthu otchuka kwambiri. Iwowa sikuti anangotulutsa movie imodzi ndikuikhalira aa kapena kuipanga protect aa. Iwowa anatulutsa ma movie enaake amene analuza nawo ndalama anthu ndikuadziwa, anthu ndikudziwa kunena kuti oh kuli wakuti wakuti iye amapanga zakuti zakuti, chakuti chakuti. Then kenaka atapanga zimene zija anaona kuti oh anthu akudziwa zonena kuti kuli wakuti wakuti. then ndikumatulutsa mamuvi enawa ndikumabisa kumapanga protect kunena kuti anthu alipire kuti atani aonere mamuvi amenewawa ndiyeno ndimaona ngati kuti mwina mwana ameneyo anakachita bwino of course unfortunately ana, anakaluza kumeneku anakachita bwino anakakhala kuti muvi anayileke anayitulutsa ndikunena kuti anthu aonere mwina after that ndikudzapanganso muvi inaso ndikudzaipanga protect at least anthu akudziwa zona kuti muli actor wakuti wakuti mwana ameneyo ndi actor wovuta kwambiri wowirira kwambiri woopsa kwambiri komano chifukwa kuti anthu sakudziwa anthu sanaonere ah, anamenya mwina ma anangoonetsa mwina ku, ku, ku lilongwe ku blantyre uh, nkaya ndi kunzuzu I don't know ngati ku Europe anaonetsapo kwina kulikonse mwina ku America sinduziwa uh, mwina ku Joni sinduziwa koma no- ndi malo ochepa kwambiri amene oti mwina amalawi amene anonera azimene ndanenera muja less than 1 percent ndiyeno mavoti timayembekezera kuti achoka kuti ko ndiye ndimaona ngati kuti tikamasankha anthu onena kuti akatiyimiririre tizikhala kuti chinthu chija mu malawi mdziko mwathu muja chikudziwika bwino lomwe chikudziwika bwino lomwe maiko akunja anthu akuchidziwa Filimu tikunenapa Fatsani sili pena paliponse olo kaya pa chanichani pa Netflix kaya ndi pa chani kaya ndi mu- ma, malo otchuka amene tingapange iku, ikutetezedwa eh? ndeno zomvetsetseka kuti mwanayu anapita kumene kuja ndikukaluza chifukwa kuti anthu sakudziwa kuti kodi uh, how good she is etu ndiye next time

kutulutsa mafilimu ndikudziwa kuti umaluza ndalama komano munthu umaluza ndalama koyambirira kwinako anthu akadziwa mukhoza kumadziteteza kumatani eyetu zikomo kwambiri po kuvelera kapena kuonera kapena kuvetsetsa kwanu zikomo zikomo bye bye